the dc mwana woopsa kwambiri mwazuka bwanji mavenda mavenda nonse amulilongwe nanga mavenda amulimbe blantyre mavenda amuzomba mavenda amumzuzu Mulandire moni kuchokera kwa ine president wanu wa anthu osauka. Ndimakunyadirani kwambiri mavenda chifukwa inu mukapanga chanu simmabweza reverse ndi gear forward. Ndipo dzulo ndi siku losaiwalika mu history ya ziko lino makamaka kuja kumatchedwa ku Lilongwe, Arsenal pakwawo. kapena tinene kuti mcp pakwawo kung'ambidwa ndi mavenda 10 ziro zulo ndi pamene ndaona ine kunena kuti akuluakulu olo munthu utanenepa koma ika- ikafikapo nthawi nthawi ya denja umathamanga munthu Munthu olo utanenepa olo utakula mutu utakula mimba ndi pamene ukakumana ndi zoopsa umathamanga kumakhala kati ndiwe wa silimu. Ndazionera zulo pa parliament. A ministala ena ang'ambika ndipo amwene wadowado amathamanga. Akakhala mfana mose ndiye za iwo timaziwa kuti mfana ameneuja ndi wa mjimu amang'amba amwene. Igwengwe igwengwe eh? atalandira kasitoni amwene kasitoni wadowado eh? zokuti amwene ali ndi bodyguard ali ndi machini gani popo zimenezo amaziwa ndi iye ndi ambuyache koma amwene venda ndi wowopsa kwambiri apapa ndi pamene inu nonse andale mungatengerepo phunziro kunena kuti munthu osauka imafikapo nthawi ina amalimba mtima kuyiona mfuti mfutija osamayiona ngati ndi mfuti mavuto atafika mukhosi iyi ndi lesoni yayikulu imene inu andale mungayitengerepo kunena kuti osamatengera anthu kumtoso osamatengera anthu osauka uh, chibwana kuwatenga iwo ngati zisiru kuwatenga anthu osauka ngati agalu imeneja should be a very big lesson kwa inuyo ma ministers nonse a mcp kunena kuti ziko lino zinthu sizili bwino and mukamapanga zinthu zanu muzipanga mosamala chifukwa mmene alili amalawi akuyenda olusalusa komanso ameneaja ndi mariheso zichabe kukubwera mademo woopsa amene inuyo muzalephere kuwachita control imeneja ndi lesoniso chabe yokuuzani kunena kuti muzakapanga zinthu za uchisiru siku la zisankho ndikubera chifukwa inuyo imeneja is a sign already a yardstick yokuuzani kunena kuti musazapange za uchisiru anthu sakukufunani Chakwera sakufunidwa inunso ngati maminister simukufunidwa mukanangopakirapo matewera anu muzipita kwa amanu otherwise mukapitiriza ndi mchitidwe wanu kuzera kwa uyu akuyendesa za chisankho iyi kucholinga kuti ati muzabere zisankho ndi matchini anu amene mukukonzawo aphwanga muzaziona zimene mwaona pa parliament zija ndi zazing'ono kwambiri ndipo ndithokoze kwambiri mavenda nonse chifukwa cha mgwirizano wanu chifukwa tikanakhala ife ma activist akananena kuti mwina tatumidwa ndi andale ndipo pamene paja pakanakhala mwina ma teargas koma aphwanga inu ndinu anthu wowopsa kwambiri ndipo ndikukuvulirani chipewa ineyo ngati president wa anthu osauka ndikumva kukoma kwambiri inetu ndinalipo paja ndinangovala mask yanga phee kumangoyang'ana kuti ah yes mafana mavenda ndipo ineyo ndikanakhala ndi kuthekera kokuba mmene anthu akubera m'bomamo ndiye kuti lero ndikanaba ma us dollars ndikukupasani kuti tiyeni tikakhale ndi phwando pena pache chimene chandinyasa kwambiri ndi kusaphunzira kwa anthu andale makamaka ku nkhani yonama chifukwa ma statement aja amanenedwa aja one would wonder kunena kuti sha inu kuteroko muziko muno mmene anthu akuvutikira forex iliko amangoyibisa dala because pamene paja palankhulidwa statement yonena kuti tiyauza aku reserve bank akupaseni forex yet chikhalirenicho the reason why katundu akudula ndi nkhani ya forex yo ndiye anduna anena pompaja awa a Dowa anena mozitama kunena kuti awuza a reserve bank akupaseni mavenda apereke kuziko kuno kwa anthu a business forex ndikumadabwa kuti kodi forex ilipo ndi chifukwa chani andale samafuna kuvomereza ndikumanenanso kuti a Gwengwe a Gwengwe ndikumanena kuti ati kuthokoza a reserve bank atichitira chifundo apereka ati, ka forex kwa anthu ma business angapo kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino vomerezani kuti zinthu zakuvutani Kunena kuti abale ine ndalephera sikumakhala uchisiru kumakhala kuchenjera chifukwatu musaone ngati pamene pajapo mavenda ajawo mwaachita disperse ndiye mwathana nawo lerosotu akudikira agreement chifukwa anthu amene mukuwadikira inu amwenyewo kuti ati mukambirane nawo ndi ma Chinese wo ndalamazo mmawapasa si inu ndalamazo ndi zawo ndipo mukamawauza kuti asise zinthu azisisa on what grounds Ndi chifukwa chake ngakhale a khoti, division imene imaona zinthu za fair trade agamula kunena kuti company yopanga bread singamatsitse mitengo yache, bread akuyenera akhale pa 5000 ndipo posachedwapa bread timugula pa 10 chifukwa cha kudula kwa zinthu ngati fulawa ndi zina ndi zina. Material imene imalowa mu bread panopa yadula ndiye inuyo vuto mmalo mokuti muchite muone the root cause of the matter mukufuna muzipitirizabe kumanama ncholinga kuti mavenda aja azipita ndikumawabwatika boza ndi chifukwa chaketu mavendawo popeza anthu mumawaona ngati mavenda ndi anthu osazindikira isi onenetu malawi amaona mavenda ngati ndi makape koma in other countries tikati venda is a big man venda tapitani ku guangzhou ku china ku beijing mukaone akamakuwuzani kuti tiyeni tipite ku mavenda ifeyo titapita nthawi ina tinkaona ngati akati venda ndi amene amakhala m'mashaksi mma amakhala mu zinthu zosadziwika bwino venda ndi wolemera kwambiri ngati m- mavenda amaseweresedwa amaseweresedwa konkuno ku malawi ndiye ndi chifukwa chake mavenda aja atakuonesani kuti iwowo ndi wozindikira anakung'ambani ndi kasitonzi Kasitonzi kaja is a sign yongokuuzani kunena kuti ifeyo we are here ndipo ndife anthu ozindikira. Anduna a mcp, zinduna za mcp, makape okhaokha kumafuna kumazitengera ati iwowo ati uduli kumafuna kulankhula zinthu zimene zilibe zilibe mchere zinalibe value ndiye ndi apa mwalandira yenu kasitoni kanu. mcp pakwawo mafana anakutengani by surprise nthawi yogula zikwanje munalibe pajatu munkapangana ku mamiting yanu kunena kuti pa central region pano pasazapangenso mademo mademotu ndi amene ajawo ongokonzekera 2 days koma amwene kuposa a hrdc nanga simeno tikanatuluka ena ifeso ndi anthu ndikuwauza kuti tiyeni ziloli jatu mwezi pano mukungozikozeratu anyamata anu aja mmatuma kuti azipanga aziyenda ndi zikwanje analipo pajatu chifukwa ambiri aja ndi mavenda ziwani kuti mwana amene ukumuphunzitsa ndewu siku lina amakonzanso kuzakung'amba iwe wemwe ndi ajatu mavenda aja mmatuma inu kuti aziyenda ndi zikwanje mu mzinda wa lilongwe ndi aja akung'ambani ndi kasitonzi pa parliament imene ijayo it should be a very big lesson to you anthu andale not only ku mcp komanso zipani zina chifukwa anthu inu andale inu simmaphunzira, ma mistakes amene akupangidwawa sanayenera a mcp kumawapanga chifukwa anayenera ataphunzira kuchokera ku zipani zina mbuyomu zimene zimapanganso khalidwe ngati umenewu. Andale ndi anthu omvetsa chisoni, samafuna kuphunzira, samafuna kuona zimene anakumana nawo anzawo iwowo ndikuzisintha. Akakhala awa nde aonjeza kwambiri. chifukwa ngati kuli chipani chomvesa chisoni chimene chikati chizipanga zimene akufuna Amalawi ndiye ndi chipani cha mcp. Koma popeza andale ndi afiti, manjanjawidi, anthu okuba, ma cowards ndi chifukwa chake samafuna kuphunzira. Otherwise iyi inali chipani chabwino kwambiri chimene chikanaphunzira koma safuna kuphunzira. Ndi awa tsopano akupangisa ma primaries. parliament isanasekedwe ndikumapangisa ma primaries ndi cholinga kuti ati apange ma rehearsal wobera zisankho komanso achite cover anthu amene ali ma current MC, uh, mcp candidates kapena legislators legislators amenewawa ndi anthu amene ali omvesa chisoni kwambiri chifukwa anayenera kuchita protect uh, integrity protect democracy zipani zambiri zimapita ku zisankho za ma primary parliament ikatha chifukwa ndekuti amakachita declare ma, ma, ma, ma seat onse vacant kunena kuti palibeponso amene ali mp palibeponso amene ali uh, uh, minister aliyense tsopano akuyenera apite pa ground akachite compete koma apa mwayamba ma primary uh, inu muli ku parliament maudindo anu kapena ma constituency anu ndikufuna kumawateteza imene iyi ndi ngozi yayikulu imene muzandikumbukire ndi apa mukubera inu ma- zisankho ngati kumeneku zachitikira ku Dedza dzulo mwabera zisankho munthu amene akumufuna anthu kumeneku kwa Chiwere uko amene uja sanasankhidwe koma mwamusankha munthu wina amene ankapita ndikumakabera mavoti. Imene ija muzaiona ndipo ndikutha kuona ma independent ambiri akuima, anthu ambiri akuima independent chifukwa cha khalidwe lokuba. Choncho ngati inu a mcp mukuona ngati pamene paja mwapanga udolo mwamuuza venda kuti azipita ndikupempheni mavenda do not relent osaopa Forward ever, backwards never, apapa palibe zo zoopanso ayi ithyoke ithyoke wina afune asafune amene uja aziona amene aja azione kumene chifukwa a Malawi akuzunzika koopsa salary kuyiona mmene an- mmene anthu akuvutikira salary yache imeneyoyo kukagulira chinthu osatani osatheka inu bero ungakaigule bero 1.5 million belo ya zovala nyangu itaso ngati iyo pomwe belo yomweyo maboma ena amayipanga 20000 koma inu chifukwa chokuba afiti inu ndiye lero ndi zimenezotu mavenda ndikuyamikireni kwambiri ndinu mafana abwino kwambiri ndipo mavenda ena ngati aku Limbe ku blantyre mmafoka kwambiri ndinu anthu ofoka anzanu a- a Lilongwe samagawa masiwiti Inunso Mzuzu, Zomba osagawa masiwiti. Ifikepo nthawi yonena kuti ma, ma, ma demonstrations amenewa tizipanga daily. Otherwise tizaphesa ana wado wado ndi nzache igwengwe igwengwe. Komanso afana moze aziona pa parliament.